Bhí gá le hathimirt ag seaimpíní Thír Eoghain 2022 agus craobha na bliana seo caite Aireagal Chiaráin le teacht slán in na babhtaí ceathrú ceannais. An éireodh leo a dtríú chluiche ceannais as a chéile a shroisint nó an éireodh le seaimpíní 2016 Coill an Chlochair Naomh Muire rogha na coitiantachta a chloí? Tomás Mac an tSaoir atá i mbun tráchtaireachta. Arís, bhuel, báireoir mhaith fén ghort ansan, caithfidh sé bheith cúramach gan an liathróid sin a chailliúint, ach fós, seilbh amuigh i lár na páirce arís anso anois agus crot anois á chur isteach sa ghluaisteacht anso acu. Trasna na páirce leo, seilbh faighte ag an lántosaí istigh ansan, sin é an captaen an fhoireann, Mark Bradley, an scaoilfidh sé fé scór anso le ciumhais na bróige, an ceann san ag féachaint go maith, bhuel, beidh an brat bán ag imeacht in airde an chéad bhabhta tráthnóna, an scór sin aimsithe aige Mark Bradley. Aireagal Chiaráin arís. Cóngarach don líne 45 anseo. Luas á chur isteach sa ghluaiseacht anois anseo. An féidir leo scór a dh'fháilt anois anseo agus tús a chur leis na scóranna tráthnóna? Na cosantóirí anseo, na Chiarclainne, ar thóir a dh'fháilt ach ní féidir leo láimh a chur air mar tá sé ag cur thairis an dtrasnáin aige Ruairí Canavan arís. Tósta leis an imirt anseo. Coill an Chlochair trasna na páirce ar aghaidh siad arís agus, bhuel, le fanacht chun píosa beag spáis a fháilt, iad ag aimsiú spás éigin anois anseo. Seo chugainn fear lár na páirce, sin é Tiernan McCann. An scaoilfidh sé fé scór? An cosantóir caite uaidh ansan aige. An ceann san amach suas sa spéir. Beidh sé ard ach is dóigh liom go mbeidh sé cruinn. An ceann san curtha thairis an dtrasnán go maith aige. Anois níl faic idir an dhá fhoireann anseo, 0-3 an taobh. Beidh na báidí cinniúnach anseo tráthnóna is dóigh liom fhéinig, ach arís, seo chugainn anois Aireagal Chiaráin ag súil scór éigin a dh'fháilt agus dul chun cinn a dhéanamh ar chlár a scór. Arís seo rud éigin dá chruthú anois anseo acu. Isteach leo anseo, seo chugainn fear idirchontae, fear a bhfuil caite uaidh ansan aige, á, isteach sa chúl, críochnaithe ansan aige Peter Harte, fear idirchontae ansin, ansan ag taispeáint an cleasaíocht ansan chun na liathróid sin a chur isteach sa chúl, bhí mí-ádh leis an bháireoir. Aireagal Chiaráin trasna na páirce, bhuel an báide sin cinniúnach faighte ansan ag Peter Harte. Tá sé ag imirt ar an ndaichead slat tráthnóna agus, bhuel, tá sé amuigh i lár na páirce faoi láthair. An gluaiseacht fós ag imeacht ar aghaidh anso, an féidir leo scór eile a dh'fháilt an fear atá ag caitheamh geansaí uimhir a fiche a haon sin, Caolan O'Hagan, agus thairis an drasnáin aige agus Aireagal Chiaráin chun cinn aige leath am anso. Seilbh arís faighte aige Coill an Chlochair ansan, ag imeacht isteach leis an mbóthar díreach anseo a sháith siad. Seo chugainn Pádraig McGirr. Cad déarfaidh an réiteoir anseo? Raibh sé stractha chun talún, bhí blocáil ar an liathróid ansan ach, bhuel, an dhá láimh curtha amach ag an réiteoir ansan. Beidh cic éirice bronnta anseo aige agus beidh deis anois acu scór a dh'fháilt anseo ón spota. Agus, bhuel, seo chugainn anois iad. An féidir leo báide a dh'fháilt anseo agus an ceann san íseal i mbun na talún anseo agus sábháilte istigh ag an mbáideoir? Déanta go hiontach ar fad ansan ag an mbáideoir istigh ansan. Bhuel, deis iontach ansan aige Coill an Chlochair báide a dh'fháilt ach, bhuel, báideoir Aireagal Chiaráin istigh ansan ag déanamh go hiontach ar fad, stop a chur leo. Tá sé fós istigh sa chúinne anso, caithfear teacht amach anso, bhuel, brú á chur ar liathróid ansan aige Coill an Chlochair, déanta go maith acu, é sin a dh'fháilt thar n-ais sa chúinne, fear atá ag imirt sna cúlaithe tráthnóna, sin Michael Rafferty, trasna ar aghaidh seo do Joe, uimhir 21, tá scór amháin faighte aige siúd sa chéad leath, sin Caolan O'Hagan, tá ceann eile aimsithe aige siúd. Mbeidh an báide sin cinniúnach tráthnóna, bhí deis ansan acu ón spota ach bhuel cuireadh stop leis agus suas na páirce arís le Solais an Mhóid díreach féach an spás anois athá faighte aige fear lár na páirce anseo, an féidir leo scór eile eile a dh'fháilt anois anseo, an bearna sin a laghdú píosa beag haon a naoi le náid a seacht, caithfear scór a dh'fháilt anseo an ceann san seolta isteach bhuel sea sin amach thairis an dtrasnán tá déanta go hiontach ar fad ansan aige fear uimhir a ceathair déag ansan sin Oran Robinson. Arís trasna an bhosca anseo. Tá dainséar ag baint leis seo, na cosantóirí ag déanamh go maith. Peter Harte, ag fáilt na liathróide ansan ach an réiteoir ag imeacht isteach arís ansan. Cad déarfaidh sé agus, bhuel, bhfuil cic éirice eile bronnta ag an réiteoir ansan agus beidh deis eile anois anso acu ón spota. Seo chugainn anois an lántosaí agus isteach sa chúl. Ní raibh aon dearúd leis an gceann san ó Mark Bradley agus anois níl faic eatarthu ach an t-aon bháide sin, báide amháin. Caithfear scóranna anois a dh'fháilt, an bearna sin a oscailt amach arís acu. Tá spás le baint anois, anso acu trasna an bhosca arís anseo, tá dainséar ag baint leis seo agus críochnóidh sé isteach sa chúl. B'é Nathan Donnelly, is dóigh liom, a bhí ann, geansaí uimhir a seacht déag á chaitheamh aige. Liathróid dainséarach trasna an bhosca. Is é, bhí sé, Donnelly a bhí ann chun an dorn a chur leis agus báide luachmhar fachta acu. Níl faic idir an dhá fhoireann acu. Caithfear a bheith cúramach anois anso, ní haon mhaitheas a bheith ag tabhairt na ciceanna saora uait anseo. Seo chugainn Peter Harte. Tá taithí ag an bhfear seo. Tá sé ag taispeáint a thaithí anseo, an bhfuil an ceann san crochta cóngarach don bpolla aige. Cad déarfaidh siad? Tá, beidh an brat bán ag imeacht in airde. Bhfuil an cluiche buaite anois aige Peter Harte? Cad déarfaidh an réiteoir linn? Sin é an feadóg deireanach séidte anseo i dTír Eoghain ag an réiteoir. Bhuel Aireagal Chiaráin an pointe deireanach fachta aige Mark Harte. Beidh siad ana-shásta leis an toradh tráthnóna.